Dike, hmm. kedu onye bụ aka ji ọfọ? ana m anụ aka ji ọfọ aka ji ọfọ aka ji ọfọ kedu onye bụdị aka ji ọfọ kee ndị o nwere ndị bụ ndị aka ji ọfọ a na-echi ya echichi ka a na-echi ya dịka echichi ka ọ ihe mmadụ ga-abịa bụrụ kee ndị bụ ndị aka ji ọfọ ọ dị ka na be anyị kịta na-abụzi a na-enwezi politikal igwe hmm.
ma igwe ụka ma igwe a na-enwezi igwe ihe niile igwe mana o nwere ike ọ bụ na a bịa na mmụọ obodo anabatarọ ya hmm. ụdị ihe dị otu a na-eme a bịa na ihe gbasara aka ji ọfọ ihe ị ya na-ajụ bụ aka ji ọfọ kedu ọfọ o ji kedu ọfọ ọ bụ ọ bụ aka ji ọfọ ezinụlọ mm. ka ọ bụ aka ji ọfọ obodo maka na a bịa na agụlụ ka m were agụlụ be anyị maa atụ e nwegasịrị aka ji ọfọ o nwere mmụọ bụ alụsị a na-akpọ ududo nka ọdịnala mm. maka ududo nka a bịa na ududo nka ị ga-achọpụta na aka ji ọfọ ihe dị ka nteje na-abịa mana e nwere ndị bụ na ọ fanwa bụ aka ji ọfọ e debelu na ọ fanwa ga na-afụ maka ududo nka o nwere ike ọ bụ na onye nke nanka dịka di- onye aka ji ọfọ nanka na-abịanwu ya na ya bụ ududo nka nabatara ya na ọ ga na-abịanwu emere ya ife ma ọ na ọ ga na-abịa akpọ ndị mmadụ maka na aka ji ọfọ ọrụ ya bụkwanụ ọ bụrụ na o nwere onye chọrọ ije na ududo nka mm. onye bụ aka ji ọfọ ga-eje nọchie anya onye afụ na ọrụ ka onye isi nchụaja ebe afụ ihe ahụ i bu bịa ọ aka ji ọfọ ga-apụta cheele ya mmụọ mm. sị mmụọ na afa m bụkwanụ okeke anakụ na m sikwanụ nanka na ọ mụwa bụ aka ji ọfọ na-afụkwanụ maka gị na nanka mm. ọ bịa o wee kwuo okwu kwuo ihe e ji maka ya wee bịa ehe a bịakwa a bịakwa na agụlụ be anyị ehe a bịa na nkịtakụ e nwekwa aka ji ọfọ na nkịtakụ na-afụkwa maka ududo nka otu a ka ọ dịkwa na haaba ọ bụrọ mmadụ ncha niile na-abagasị ya mana aka ji ọfọ a ma mpụta sị na aka ji ọfọ a otu o si eme ihe gbasara alụsị afụ na otu a ka o si jide ọfọ ihe niile gbasara ndị ichie nọ na be nna ya maka na a bịa na be nna gị o nwere ike ọ bụrụ na ọ gụnwa bụ isi mana ndị ichie na be nna gị bụ ọdụ ka ha na-afụ hmm. fa sị na aka ji ọfọ anyị nwere na ezinụlọ a bụ ọdụdụ n'ọdụdụ a ka anyị chọrọ ka anyị na-enye ife ka ọ na-enye anyị ife n'ọdụ a bụ ife ga na-afụ ihe niile gbasara anyị na diọkpara a nye anyị ife n'ọwọrị ka ọ bụ ọ dị otu afụ mana ị mago na maka na ụwa anyị nọ n'ime ya na ka anyị si afụzi ụwa kịta ị ga-afụ onye bụ na o ji ọfọ agwụ hmm. ọ na-akpọ onwe ya aka ji ọfọ o che na agwụ ahụ em malụ ya na o ji ọfọ agwụ ehe na otu o ji ọfọ agwụ ee na ọ ga-eji nwa ọfọ agwụ a jee na ududo nka mba
mana e nwe na aka ji ọfọ ji e nwe aka ji ọfọ bụ na ọ nyanwa na-afụ maka ududo nka o were nke agwụ a jee ebe afụ hmm. ọ ma ngarụ oh. maka na ha ncha niile abụrọ ofu ọfọ ka ọ bụ Okay. otu a ka ọ dị mana ihe a niile efu kịta ọ dị ka ife anyị na fekwu na-abụkwa ofu ife na-enye nsogbu na ụfọdụ ezinụlọ ngwa ka m maa atụ e nwere ofu nwa ntorobịa yanwa bụ diọkpa na be nna ya Mm. wee bụ na ọfọ ezinụlọ a bụ na osote diọkpara Mm. ka ọ gbalụ mana nyanwa jee were ọfọ agwụ a lụlụ ya je na-etizi na ọ nyanwa bụ aka ji ọfọ e nwe na be nna ya wee je na-enye ndị ichie ihe ndị ichie ara anabata ihe ọ na-enye fa maka na ọ bụrọ ya bụ aka ji maka na ọ ọfọ bụrọ ya bụ aka ji ọfọ mana ọ na-afụta ya na ndị ichie na-anabata ihe a na- Mm. ihe ọ na-ewe- ọ ya ọ na-eweta uche ya na-agwa ya na ọ nyanwa bụzi isi mgbe o ji wee megidezi emegide wee fụ onye gwara ya eziokwu sị ya na ọ bụrọkwanụ gị bụ aka ji ọfọ e nwe n'ezinụlọ na ọ diọkpa ọ gbasara ọ lapụzi ihe a na-ekwu fụbazịa em, mba na ọbụla diọkpara nyanwa bụ diọkpara abụrọ ya ka ndị ndị ichie nabatalụ Mm. na ọ nke obele bụ nke ọ tọlụ ka ndị ichie nabatara ihe a wee bịa igwe ọpapa Mm. sị gịnị dị ka ya oye ji wee bụrụ otu afụ maka na ihe gbasara ihe mmụọ abụrọ ihe mba ị ma ndị mmụọ na-ama obi Gbam. ha na ị- before ị bịa amago ihe ya bụ mara onye ya esi wee lụọ ọgụ Gbam.
ọ nya mere ha ji wee nabata ya bụ Mm, nke ọdụdụ karịa nke ya bụ nwanne ya nwoke wee jụ maka na ọ na-abụ ọ na-afụgasị ife ndị mmadụ na-ebu na-ebutesi na mm. be fa si ife ahụ chọọzi ka a kwụsị ibute ihe a na-ebutelu ya mm. mana ọ marọ na ọ na-ana ego ndị mmadụ n'iyi maka na ihe ahụ si ife na ọ na-alụlụ fa ada alụ ọlụ ọ da aga onye ya bụ ọ lụọ ife ọ gaa bụ nke nke ọ tọrọ mana o ji maka ekworo anya ukwu wee na-afụtazi nwanne ya nwoke a ka ka onye ilo o wee bụrụ na ọ jọgburu onwe ya ọ bụrọ a lụọrọ gị agwụ i jide ọfọ ị zawa aka ji ọfọ em, be nna gị na o ji bụ na ọ gịnwa jizi ihe niile mba e nwere agwụ bụ agwụ agwụ ezinụlọ na agwụ a dị Mm. n'ezinụlọ dị n'obi na-achọ nna afọrọ ya a ga-enwerịrị onye ọ ga-ama na ọ nyanwa ga na-anọchi anya nna o nwere ike ọ ma abụzi diọkpara ọ bụrụ na ndị ichie Ọbụna. asụpụgo diọkpara ọ bụrụ ọdụ mana ọ bụ osote diọkpa Mm. mana ọ bụ diọkpa mana ihe a gasị bụ ihe ndị be anyị kwesịrị ịma mana ha amarọ ya ọ bịa na-enye fa nsogbu mana mgbe anyị ji tete ọ bụrụ ụtụtụ Ọ bụrụ anyị ụtụtụ. anyị amara ihe a kwesịrị ekwesị mara ihe anyị na-eme ihe mmụọ abụrọ ihe ụmụaka maka na ụdị ihe a na-akọ kịta egbugo ọtụtụ ntorobịa toro eto ị bata ị jụrọ ese a gwa gị agwa ị kpọchie ntị ka e wepụ ndụ gị maka na ihe anyị anyị- ị na-emebisiri ndị mmadụ ihe maka o nwee ọrụ e kwesịrị ịrụ n'ezinụlọ a gị nwa ga na-ayasị ya ị na-ebute ihe alụ na-ebute ihe ọwọrị na ezinụlọ ọ nya mee o ji dị mkpa ọ bụrụ na ị mara ị sị na ị kpọ onwe ya aka ji ọfọ i jee jụọ ese ka ị mara aka ji ọfọ nke ị bụ ị ma ewere ọfọ ị na-ekwesịrọ iwele i je na-eje ebe ị na-ekwesịrọ ije i je na-emebi ife chee na ị na-edozi ife edozi ọ Mm. gwụsịkwa n'otu a ka ọ dị
ọ dị mma em dike Mm, ugegbe. o nwee m sị ka m jụọ m webata n'ihe a i kwu Mm. aka ji ọfọ na dibịa ofu ihe aka ji ọfọ Mm. na dibịa ị ma na dibịa enwee ee ọlụ dibịa na-alụgasị Mm. a ga-agụnye aka ji ọfọ ka dibịa ọ kwa ya? a ga-agụnye ya ka dibịa ehe mana onye bụ dibịa hmm. dịka i si kwu maka na i jee weta ọfọ ọfọ dibịa hmm. i were ya na-achọ ịlụ ọrụ n'ezinụlọ hmm. onye ahụ onye bụ aka ji ọfọ a ga-akpọnwu ya dibịa ihe merenụ bụ na n'uche nke m na ị jụọ m m ma agwa gị na aka ji ọfọ a sị na aka ji ọfọ Haaba Agụlụ mm. na onye a so na aka ji ọfọ Haaba Agụlụ o nwekwara ike n'ime onye ahụ ọ bụrụ na onye ahụ bụkwa dibịa na agwụ makwara ya ọ lụkwa agwụ nwee ọfọ agwụ mm. bụrụkwazi aka ji ọfọkwa mana ọfọ ha naabọ ama abụ ofu ife maka na ọfọ e ji eme ife alụsị abụrọ ọfọ e ji eme ife ndị ichie ọ dịsị iche iche ọ nya bụ ofu ife ndị mmadụ na-amagasịrọ mm. mana o nwere onye na-abụrụ aka ji ọfọ Haaba Agụlụ nke o ji abụ nke Ududonka nke o ji abụ ofu alụsị dị na be fa o jee were nke agwụ mm. sị na ọ ga-ejinwuzi ya wee jee ebe a mba ọ nya mee o ji dị mkpa mmadụ ịghọta na ị bụlụgodu dibịa mm. nwee ọfọ agwụ agwụ gị abụrọ ife niile ka ọ na-alụ o nwere ebe agwụ gị na-ejedebe agwụ ị luo ebe ọ na-ejedebe ọ kwụlụ ebe afụ ị chọzịa ka ọ gafee ebe ọ gwa gị na ọ ya gafenwukwa ebe afụ mana gị nwa ya na-esizi ọnwụ ka ị chọọ ka ọ gafee ebe afụ Mm. ụfọdụ ndị kpọrọ onwe fa aka ji ọfọ amakwọdị na ọfọ a ha ji ara anọzi ọrụ maka na ha lapụrụ ihe ọfọ a na-alụ were ọfọ afụ je na-alụ ife ọzọ ọfọ nyụọ ọkụ maka na ọfọ na-anyụ ọkụ mmadụ na-eji aka ya menyụọ ọfọ ya na-amarọ na o menyụgo ọfọ ya Mm. maka na ihe alụ ihe na-ekwesịghị agazi- eh, na-ekwesịrị ekwesị ụfọdụ ndị be anyị ji ihe ọfọ eme na-emelụ ọfọ mana ha nwa amarọ ọ dị ka ihe gbasara ọrụ ọdịnala dị ka anyị si wee bido okwu ihe gbasara aka ji ọfọ ha kwesịrị ịma na ihe ọbụla gbasara ọdịnala bụ ihe mmụọ ọ bụrọ ihe mmadụ nwere ike ịpụta ụra ụtụtụ sị ee nọ- nọọ ihe a n'otu esi kwuo ya na otu a ka m si wee mee ya onye kwuo ọ bụrụ nke mmadụ gwara ya ị nụgo n'ọnụ mmụọ mara ife mmụọ na-ekwu sonye na nke mmụọ ka ihe ahụ ị na-eme wee gazie aga. onye ọbụna ịkpọ onwe ya aka ji ọfọ ị mara nke ị na-eme ị mara ebe i jedebe ọ bụrụ na ị bụ aka ji ọfọ jide ọfọ na-agwa gị na ihe gbasara alụ mmụọ dị n'obodo unu na ị ga na-afụnwu maka ya mana ọ bụrọ na ọ sọ gị na-afụ maka ya maka na ada adị ofu afụ maka mmụọ Mmụọ. e nwere ndị a na-adị ọtụtụ e nwere ike ịbatakwuna ofu ezinụlọ enwekwa sịkwa na diọkpa ga-eme nkwe n'ife a na ọdụ ga-eme nkwe ya nkwa ezinụlọ ọ dịrị otu a maka na ị ma-eji nke dị na be gị wee kọọ nke dị na be onye ọzọ mana na nchịkọta ihe niile a ma aka ji ọfọ ma ị bụ dibịa mara ebe nke gị rudebe mara ebe ike gị rudebe i jidesie ya ike ya apụna apụ karịa na a gwa gị ebe nke gị jedebe esi ka ị Ichie ga-etinye ese nke nke ya. na-ekwesịrọ iti isi ya ị yasa ife ndị ọzọ ọ mgbe a ị lụsịzi ya a sị na ọrụ nwa i ji ọfọ ga-eti ọ na-arụzi ọrụ itinye ọfọ ọfọ enwezi ebe ọ na-eche ọ bụrụ ife i ji aka gị metere Metere onwe gị onwe gị.
ọ gwụsịkwa ka ọ ra n'ọnụ daalụ dike Ndewo nne m. daalụ rinne Ndewo nne m